Salamualekum Nɛma info lamɛnbagaw k'a ta Bamakɔ ka taa bila fo Kayi Kulukɔrɔ fo Sikaso Segu Kidali mara la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye bi an wulila ka se an ka karamɔgɔkɛ ma an wulila ka se a ma bi ɲininkali dɔw b'an bolo k' a tɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ salamualekum i bɛ se k' i tɔgɔ ni jamu présenter an lamɛnbagaw
alihamdulila wa salalahu ala muhamadin wa ali muhamadin wa salim ala k'an bɛn sababa ma ne tɔgɔ ye i y'a fɔ cogoya min na Abu Jafar Muhamad Jabate Alihamdulilarabi min an ye alimami ye bamakɔ kariti min bɛ n'a fɔ ma i ko dɔrɔn se teri n o juma alimami an ye wa an bɛ taa alihamdulila mali silamɛmɛ tɔnba o kɔnɛ ye majili s o la n'o ye kɔnɛ ye de sa an b' oo la u ye bi de zurema ani AMUPI an y'o maa ye an ye limama maa ye alimamiw ka tɔn groupement des leaders an y'o fana maa ye ka fara o kan tuguni jamiyatu ahali bayti n'o ye ahali bayti kira somɔgɔw kanubagaw ka tɔn an ye o fana ɲɛmaa dɔ ye ala k'an bɛn sababa ma an bɛ cours di a filɛ université min kɔnɔ n'o ye jamiyatul Musitafa université Musitafa la an bɛ cours di yen fana ka fara alihamdulila jɔyɔrɔ caman kan an bɛ ala deli ala ka sɔn a bɛɛ lajɛlen na ala ka karamɔgɔ i ni ce i ni baraji an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ye an recevoirlen fɛ karamɔgɔ ni an ye ko diɲɛ kunnafoliw ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ kunnafoli dɔ bɛ ka diɲɛ lamini bi n'o kunnafoli ye an ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye nansara jamana kan précisément faransi jamana kan

An bɛ foli ani waleɲumandɔn se an filɛbaa ani an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma, ka Ala deli Ala k'an fara a teriw a n'a ɲinw kan, aw yɛrɛ fana ka arajoso a n'aw ka kibaru cariso pages bɛɛ kan internet la, an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn, ɛɛ baara min ni a bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan, n'o ye mɔgɔ dɔ ka a fɔ a bɛ anw ka kiraba o ɲɛgɛn lagosili bolo ma ani dɔgɔyama bolo ma ani baarabɔ n'o ye sabotaji o bolo ma o ye ko ye ko min n'a tɛ bɛn diinɛ si kɔnɔ diɲɛ sariyaw yɛrɛ bɛɛ la fɛn kɔnnen don hali minnu yɛrɛ b'u sinsin k'a fɔ liberté d'expression ko hadamaden miiriya min b'i la i kana bali k'a fɔ olu b'a dɔn k'a fɔ limiti b'a la dan de kan ka sigi a la n'o tɛ n'a fɔra ko fɛn o fɛn bɛ maa miiri la i k'o waleya i k'o fɔ aa ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya dɛ ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya o tuma hadamaden i tɛ se ka foyi fɔ fɔlɔ f'i k'a lajɛ nin kuma in fɔli walima nin ko in kɛli tɔɔrɔ jumɛn de bɛ segin ne yɛrɛ ma ani n bɛ jama minnu cɛ la f'i k'olu bɛɛ lajɛlen de jateminɛ ni ka sɔrɔ ka i angaze ko la o la lekɔlikaramɔgɔ in ale ye baara min kɛ nin ye baara bɛnnen tɛ o yani diinɛ si ma sɔn a ma wa luwa yɛrɛ fana si ma sɔn a ma sabula i bɛna mɔgɔ miliyari de bilese u ka santiman k'u jogin k'u la soke ka olu fana bila u ka wuli ni ka kojugu kɛ mɔgɔ minnu bɛ ale jukɔrɔmadondon an y'a ye k'a fɔ a kelen kɔfɛ k'a kɛ dɔ wulila ka t'a faga o ma bɛn faransi jamana ɲɛmɔgɔ ma a ko o tuma na olu bɛ u ka sariyaw olu b'o de kɔkɔrɔmadon olu tɛ yɛrɛ kelen olu bɛ t'o kan arabu jamanaw ni silamɛw olu fana y'u ka position ta a ye k'a fɔ ale yɛrɛ ka intérêt bɛ bila en jeu a taara kɔnfɛransi dɔ kɛ alijazera chaîne kan pour que ka se ka a yɛrɛ lajɛya k'a fɔ k'ale bɛ mɔgɔw lafaamu anw b'o kalan silamɛya filosofi la k'a fɔ tawjihul ghalat fili kɔni n'i k'i b'a dilan i bɛ fili ka taa fɛ yani a b'a fɛ k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ bɔ a bɛ k'a yɛrɛ coron ka taa fɛ sabula a k'a fɔ dɔrɔn a man ɲi a k'a kɔndane o de ye ko ye o la fɛn min don baara cɛjugu don a tɛ bɛn yɔrɔ si allah subhanahu wa ta'ala t'a fɛ sabula ala y'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'ale ka kiraw tɔɔrɔ i y'ale ala tɔɔrɔ o ni maa o maa ye ala subhanahu wa ta'ala ka kiraw tɔɔrɔ silamɛya tɛkisiw la silamɛya sariyaw la o dɔnnen don o de ye a tigi ka elimine ka bɔ jama la mun na sabula kiraw nakun ye ka hadamadenya de dilan mɔgɔya yɛrɛ yɛrɛ tɔɲɔli minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ka se k'o bali maa minnu nana dilanni kama maa minnu nana ɲɛli kama mɔgɔ o mɔgɔ t'a fɛ olu ka ɲɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ ye tɔɲɔlikɛla de ye o ye tiɲɛnikɛla de ye o tuma o tigi ka kan ka elimine a bɛ komi hadamaden farikolo la ni bana dɔ b'a la bana min n'a bɛ fari tɔ kɔntamine i n'a fɔ kansɛri n'a ɲɔgɔn wɛrɛ hakili b'a fɔ dɔgɔtɔrɔya b'a fɔ ko k'o tigɛ ka bɔ yen o tuma sosiyete fana ni miirila jugu bɛ maa dɔ la jogojugu dɔ bɛ maa dɔ la min bɛna se ka tiɲɛni don jama kun a bɛ fɔ a ka elimine ka bɔ yen dɔrɔn ala ka an bɛn sababa ma o tuma ɲininkali ye min ye k'a fɔ fɛn min kɛra diɲɛ kɔnɔ a ma bɛn silamɛ si ma wa kuranɛ y'a condamné ala kira y'a condamné silamɛya taa sira bɛɛ sunna o siya o sufi o o bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kira neni a tigi ni fagali de ka kan ka aw informer ka taa fɛ ko in ma daminɛ sisan n'an seginna an kɔfɛ dɔɔnin ka taa se 1989 ma En 1989, Angleterre, Grande-Bretagne, olu ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko Salman Rushdie ale ye livre dɔ sɛbɛn ko verset satanique o ka jugu ka tɛmɛ caricature kan sabula a ye ala kira kɛ fɛn sugu bɛɛ ye o livre ka bon alhamdulillah a bɛ ne yɛrɛ bolo en français version français o livre in a bɔlen min kun bɛ Iran guide religieuxya la n'o ye Ayatollah Khomeini ye o ye information di k'a fɔ ni min ye nin ye nin baara min kɛ nin silamɛ sariya la a tigi ni fagali ka kan o kuma ale y'a condamné wa maa o maa sera ka kɛ a fagabaga ye a ye sara jɔ o ye o ma bɛn anglaisw ma ani communauté européenne o kuma caya a y'a ka ambassadeur wele u y'u ka ambassadeur wele a ko fɛn min kɔni ye ala kira ko ye olu tɛ maa si musalaha o la donc o kɛra o kɔfɛ Danemark fana ta kɛra caman fana kɛra nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nka ala kira yɛrɛ tile la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dɔ delila k'a kɛ o u ye poème de kɛ ka ala kira neni sabula fɔlɔ fɔlɔ olu ka journal kun y'o de tele kun tɛ yen arajo kun tɛ yen mais poésie o de kun ye journal ye u ye ala kira dɔgɔya poème caman na ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a y'a ka poète bila a k'u jaabi n'o tɔgɔ hasan bun thabit a poème ka jan dɔɔni mais an bɛ article fitinin t'a la a ko hajawta rasulallah a ko hajawta muhammadan fa ajabtu anhu k'i ye ala kira neni kira ko ne k'i jaabi a ko o jaabili min ni ne b'o kɛ wa fi dhaka o jaabili min ni ne b'o kɛ n bɛ sara sɔrɔ a la ala yɔrɔ a ko e ye maa min neni neni yɔrɔ t'a la hajawta muhammadan e ye muhamadu min neni mubarakan ala ka barika jɔn de don barran ala ka maa sɛbɛ de don a ma juguman kɛ a ma juguman miiri nin kiraba in hanifan a bɛ sira jɛlen de kan rasulullah ala min ni a bɛ kodɔn a tɛ se ka mɔgɔ ci maa min ye kodɔnbali maa min ye tɔɲɔlikɛla ye ala yɛrɛ ko ale ala ye tɔɲɔli haramiya a yɛrɛ kan k'a fɛ a ka danfɛn ka tɔɲɔli kɛ kuma tɛ ciden ka tɔɲɔli kɛ shimatuhul wafa'u kira min ni a ka laada a n'a cogoya yɛrɛ bɛɛ layidu dafa ye o tuma ala kira y'a ka poète de bila o ka jaabili kɛ i n'a fɔ maa dɔw fana kun ye poème dɔw sɛbɛn ala kira a ye décret bɔ k'a fɔ hali n'u y'u dulon alikaaba la ko k'u faga nka olu tilala ka tuubi u tuubira ka segin u kɔ min kɛ ka poème wɛrɛ da ala kira la ka ala kira dusu saalo ala kira ye fagali bɔ a ma o tuma na ni mɔgɔ ye fili kɛ fili man jugu n tɛ segin n kɔ o de ka jugu n'u filila ka segin u kɔ ka yafaw deli ala de ye yafa masa ye ala k'an bɛɛ sabati karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an y'a ye haut conseil islamique Mali haut conseil islamique mɔgɔw ye déclaration dɔ kɛ dɔnku olu ka déclaration kɔfɛ e yɛrɛ ka proposition ye jumɛn ye nin événement in bɛɛ la alihamdulila mali fan bɛɛ lajɛlen ye déclaration kɛ o dɔnku ni haut conseil y'a kɛ bamakɔ yan a kɛra bamakɔ misiriba la ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan alihamdulila rabil alamin kɔmi kuma bɛ di mɔgɔ dɔw de ma olu mɔgɔ jama b'i wasa olu la n'o tɛ an yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan o tuma alihamdulila an bɛɛ ka posisɔn ye kelen o fɔlen na kayikaw bɔra tɔnbɔtukaw bɔra mali silamɛw alimamiw bɛɛ ka kutubaw la n'u ka disikuruw la bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ fɛn don min ni u tɛ jɛn n'a ye o tuma n'i ko ne ka posisɔn ne ka posisɔn tigɛlen tɛ k'a bɔ diɲɛ mɔgɔ tɔw ta la an bɛɛ ka posisɔn ye kelen nka eh, turiki perezidan ale ye proposition wɛrɛ min far'a kan n'o ye k'a fɔ ka ban tubabuw ka eh, produitw la fɛn o fɛn bɔ faransi ko ban ka k'o la ɔ turiki olu ye jamana développelenw ye n'i ko maliyɛnw ka ban tubabuw ka produitw la a farimasi bɛɛ bɛ datugu n'i ko maliyɛnw ka ban tubabuw ka produit la esansi an b'a bɔ min donc anw bɛ an ta kɛ an dama manière de la ka fɛn kɛ fɛn min n'o bɛ se ka digi tubabuw la maliyɛnw bɛ se ka min kɛ u kan k'o kɛ hali ni alakira ko tɛ an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ta an ka kan ka k'an yɛrɛ ta ye fɔlɔ an ka sɛbɛnni ka k'an yɛrɛ ta ye eh, n'an ko k'an b'an yɛrɛ tigɛ tubabuw la an bɛ tubabukan fɔ dabila an bɛ tubabu sɛbɛnni dabila manière caman bɛ yen o bɛ dabila mm-hmm. donc euh, o kɛlɛ o kuntala bɛ janya kosɛbɛ an kɔni b'a yira mm-hmm. k'a fɔ a ma bɛn a ma mm-hmm. bon o conseil ye min kɛ o ɲɛna en même temps ka taa lettre fana di faransi ka lasigidenso la u ka ambassade la u ka consulat la k'a fɔ fɛn min kɛra silamɛw a y'aw tɔɔrɔ o tuma na segin kana k'a kan an t'a fɛ an ka kira ka dessin wa an t'a fɛ kira tɔ si ka dessin isa o musa o ninnu bɛɛ y'an ka kiraw de an t'a fɛ u si ka dɔgɔya mais komi olu yɛrɛ lamɔna min na i b'a ye k'a fɔ hali olu ka kira wali u ka ala n'o ye jésus ye kuma dɔ la u b'a a dessin a ja a lankolon don cogo la pogo dɔrɔn b'a la bon a bɛnnen don olu ma mais a ma bɛn anw ma ala k'an bɛɛ sɔrɔ karamɔgɔ n hakili la faamuyali caman sɔrɔla nin kɔrɔfɔ ninnu na karamɔgɔ welewelekan jumɛn bɛ e bolo ka lase mali silamɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka taa bamakɔ yan fo kidali welewelekan jumɛn b'i bolo k'a lase mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma welewelekan min bɛ ne bolo ka se silamɛkulu bɛɛ lajɛlen ma o de ye an ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ kelen an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu ni an banna ɲɔgɔn na ni ne ye siya ye n'i ko ko ne tɛ silamɛ ye e de ye silamɛ ye e sunnamɔgɔ ne fana ye e bɔ a la jɔn bɛna to a la ni siyaw ko sunna t'a la wahabiyaw t'a la tijaniyaw t'a la kadiraw t'a la an bɛɛ ye ɲɔgɔn bɔ a la jɔn bɛna to a la mɔgɔ si fo an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ye ala ye kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muhamadu la sallallahu alayhi wa alihi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alikuranɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔrɔn kelen na Walhamdulillah rabbil alamin an bɛɛ bɛ farida duuru an b'a di an bɛ hiji kɛ an bɛ jaka bɔ o n'a ɲɔgɔnw ka fara o kan silamɛ mɔgɔ bali jogojugu fɛn fɛn an bɛɛ bɛnnen don kan k'a fɔ o ma ɲi jɛnɛya ma ɲi dulɔ ma ɲi kɔrɔfɔli ma ɲi bisigiyali ma ɲi silamɛ maa bila jogo ɲuman fɛn fɛn an bɛɛ bɛnnen don la k'a fɔ o ka ɲi dugawudenya sigiɲɔgɔn ɲumanya tiɲɛ fɔ ɲumanya o n'a ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn minɛ o la différence fitinin ninnu o ye bɛn n'i ka faamu ye i b'a sɔrɔ hali taasira kelen yɛrɛ la a denw yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i nana sunna la fɔɲɔgɔnya bɛ yen siyaw fɔɲɔgɔnya bɛ yen sufiya fɔɲɔgɔnya bɛ yen mais o t'a bali k'a fɔ u t'u bolo di ɲɔgɔn ma ala k'an bɛn sawaba ma an b'o de fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn minɛ ci filanan o ye an ka mali an k'o kɛ an ka ko ye kɔmi ɲinan thème central la mawuludi la groupement des leaders an y'o thème central le di bɛɛ ka kuma a kan n'o ye k'a fɔ eh, a- a a tubabukanama ye k'a fɔ ensemble pour la renaissance de notre patrie mali ko an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma politiki mɔgɔw wo diinɛmɔgɔw wo silamɛ kereciyɛn laadatigiw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se k'an ka mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ donc an ka an ka an k'o de kɛ an kanufɛn ye ka ala kira ladege sallallahu alaihi wa alihi ala kira ye makankaw bɔ dingɛ kɔnɔ a ye madinakaw bɔ dingɛ kɔnɔ kira yɛrɛ cira k'a fɔ de ka mɔgɔw bɔ mina zulumati ila nur ka bɔ dibi la ka taa yeelen na donc an ka mali fana bɛ dibi de la kunfinya dibi fantanya dibi banajugu dibi ani seginkɔ ani ani ani an b'a fɔ cogo di yɛrɛ an ma développer an b'o dibi la k'an bɔ o la k'an bila ɲɛtaga o yelen na ani kalan yelen na ani limaniya yelen na ala k'an bɛn sawaba ma amiina yarabi karamɔgɔ i ce ni baraji i ka nin jaabili fɛsɛfɛsɛlen na karamɔgɔ i ka kumakan laban ye jumɛn ye ka jɛmukan ye
kumakan laban ye aw min nin baara la ala ka aw mɛn fasojɔ la sabula fasojɔ bɛɛ ni i jɔyɔrɔ de don réparateur n'a jɔyɔrɔ mécanicien n'a jɔyɔrɔ kibaru carinna o n'a jɔyɔrɔ sɛnɛkɛla n'a jɔyɔrɔ dɔgɔtɔrɔ n'a jɔyɔrɔ alimami n'a jɔyɔrɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mɔgɔ si kana jɔn i jɔyɔrɔ la bɛɛ ka dɔ kɛ baarakɛbaliya o man ɲi ala kira t'a fɛ maaya yɛrɛ t'o fɛ an ka a dɔn k'a fɔ baara o de bɛ jamana taa ɲɛ mɔgɔ kan'i sigi k'a fɔ ko baara tɛ jamana kɔnɔ ayi hadamaden yɛrɛ de b'i hakili jagabɔ ka kɛ entrepreneur ye i yɛrɛ bɛna i bɛ société min na i b'i hakili jagabɔ n kan ka mun kɛ min bɛ se ka nafa se société ma n'a bɛ nafa se i yɛrɛ ma mɔgɔ k'a fɔ ko baara tɛ mali la o tɛ tiɲɛ ye baara ka ca maliyɛnw yɛrɛ ma mɛ n bɛ mun kɛ fo mɔgɔw ka kalan baara dege de la baara bɛ dege cogo di ala k'an bɛn sababa ma kumana kumakan laban o bɛ kɛ dugawu de ye aw ye ani mali jeunesse bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ ala ka an kanu don ɲɔgɔn na ala subahanahu wa taala a ka tiɲɛ jira an na tiɲɛ ye k'an sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ ala subahanahu wa taala ka an bɛɛ kisi bana jugu ma ani labanko jugu ma ala subahanahu wa taala a ka an bɛɛ lajɛlen kunnaja k'an bɛɛ laban alijinɛ kɔnɔ ala ye ɲinan mawuludu jira an na ala k'an si tɛmɛ san wɛrɛ la baara minnu bɛ kɛ nɔɔrɔ minnu b'a la ala k'o jaabi an bɛɛ ye walhamdulilayi rabbil alamin ah, karamɔgɔ ni ce ni baraji ala ka dugawu minɛ eh, nɛɛma info lamɛnbagaw an b'aw fo an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin tun ye imam sheikh abdul jafar ale de tun b'an bolo kɔrɔ an ka thème tun ye an ka kiraba kisi ni nɛɛma b'a ye a dɛsɛnni min kɛra an wulila ka s'a ma ka ɲininkali damadɔ tɛngu a la pour que An bɛ se ka faamuyali jɛlen ani faamuyali tilennen sɔrɔ cogo min an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a ta bamakɔ ka taa bila kasɔrɔ fuladugu bɛlɛkɔ ka tɛmɛ kati kita mara bamakɔ kitala lamini bɛɛ segu sikaso ka taa bila fo kayi kulukoro an ka kɔrɔnyanfɛ yan gawo tɔnbukutu ani kidal an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'aw sɔgɔlen to nɛɛma info la kibaruya Sanuuma ani kibaruya kelenw na wa aw sala wale kɔ